Kuchokera mu usiku omweno wabereka lero ndi zonena kutitu kwayenda nkhani ma controversy komanso nde kuti ma quarrels, disagreements pakati pa anthu awiri amene tikuwaona pa screen panopa over nkhani za bolo komanso mkazi wake ndi ana ake. Anyways my guys kwa amene sitikwadziwa anthuwa, Mzimayi uyu ndi Chloe Aini kwawo ku Zimbabwe koma ali ku South Africa ndipo amapanga associate ndi amalawi amakonda kukhala ndi amalawi kuposanso ndiye kuti anthu akwawo kufika point yonena kuti ndizonena kutitu amayankhulanso chichewa ndipo amatsatira zomwe zikuchitika kuno ku Malawi. Mzibambo uyu dzina lake ndi Kho Cox Kalilombe ameneyutu ndi zonena kuti iyeyu ndi wakuno ku Malawi ali ku South Africa ndipono ali m'banja lake kumeneko kuyesa kuthamanga thamanga to make ends meet eya kuyesetsabe kuti apeze kantonyo kusamala banja lawo ndipotu anthu amenewa adapezeka kuti adalumikizana kumeneko ku Johannesburg namapanga ndithu zomachitira limodzi, kupanga makomedi limodzi, masewero limodzi, ndipo amatchuka ndi kunena kuti no. Chloe Ainiyo, dzina loti Ainilo linabwera chifukwa chonena kuti no. Kho uyuyu nyama mzibamboyi amamutenga mzimayiyo ngati no mkazi wake makamaka mu zitsudzo zimene amapanga m'masamba a mchezo ndi kubweretserana Malawi aini anu kuchokera kuno Ku Joni, komatu iwowa ndi zonena kuti kwawo ku Zimbabwe, mmene azipenteramo? Mwanena kuti iwowa akakwanitsa kulima? Ndi a Malawi kuno n'kumayipatsa moto? Iyayi sakakwanitsa, iyayi akakwanitsa, basitu nkhani zake nazikhala zoterozo. Koma pakati pa anthu amenewa panadzabweranso munthu wina yemwe watisiya dzina lake Mesheck Nkhoma, Young Bolo. Amene ujatu ndi zonena kuti no amacheza kwambiri ndi Kho kuyamba kale ngati ali anyamata ndipo achoketsana kutali kufikira ndekuti atalumikizananso ndi mkaziyu akutitu pokambapo umboni tilibe mkaziyu adanena kunena kuti no anali pa ubwezi ndiye kutitu ndi Bolo. Koma adaulula nthawi imene Bolo adamwalira kuti, Ndasweka mtima kwambiri polingalira zonena kuti ubwezi wathu udali tisati wamseri koma wam'chibisira, wobisika, ee, osati wam'chibisira koma wobisika. Sitimafuna upite kugulu kuopa zonoti gulu limaononga. Ndiye ndasweka mtima kwambiri, meaning kunena kuti iyeyotu anali pa ubwezi ndi Meshack Nkhoma. Anyways, kunatuluka azimayi ochuluka kwambiri nalankhula zochulukanso ndipo tidatsatira bwinobwino. Kodi chilungamo chake nchiti? Kayatu pamenepa Mesheki ndi amene akudziwa bwino. Ndipotu Mesheki tikunena pano ali m'manda, mzimu wake ukause mumtendere wosatha. Now, chifukwa cha zimene zimalankhulidwazo kwapezeka zonena kuti kwabweratu Col Cox Kalilombe kudzalemba zotere, akuti. Mwaswera bwanji guys? Mukuwaona apawa ndi ana a malemu Bolo ndi mkazi wake. Both side they sit down and agreed about their marriage. Koma anali asanakwatirane yet and malemu Bolo amapanga follow traditional culture nde akubanja la malemu Bolo akudandaula ndi zomwe akupanga azimayi ena pa social media. Akupemphani kuti mumsiye munthu. He must rest in peace. Zikomo kwambiri. A Otisha Mobreka Teka mkazi wa Bolo ndi ameneyo zikomo kwambiri. Now mkaziyo ndekuti no ndi amene tikumuona pa screen po eti akuti mkazi wake ndi ameneyo Otisha Teka pamene ndekuti awa anawo ndi zoonaditu akuti winayo ndi Ino winayo ndi Demo amenewatu ndi ana ndekuti a Bolo alright now kukuzabwera uh, uyu tikumutcha kunena kuti Chloe Aini yemwe pokamba kwanena kale muno wakeyo kuti anali pa ubwenzi ndi Mesheki Nkhoma ndipo no amadziwana bwino akuti zonse zimayenda bwino anabweratu kudzayankha pa tsamba lake la mchezo atapanga attach nde kuti tu zimene anayankhula uyuyu Chloe akuti tu don't say azimayi say Chloe Aini ha don't don't start me people keep sending me this in my inbox Eh, amazayankhatu kumuyankha kho kunena kuti yayi musayendenso mozemba osanoti azimayi ena zomwe akupanga azimayi ena nenani kunena kuti Chloe Aini musayese kundiputa iyayi Anthu angonditumizira zimenezi kuma inbox kwa ine kuno zi- kunena kuti no ona akambatu za iwe, ona akambatu za iwe. Ndakamba kale kuti anthuwo anali pati pati mwinanso muziona muzithunzimo kunena kuti tu anthuwa nde amayenderadi limodzi. Anyways, eh ena anandipanga correct kuti ndisamati anyways koma ndziti anyway. Chabwino anyway nde nkhani yomwe ilipo apatu ndi imeneyo. Kunabwera pressure kwambiri chifukwa Chloe yo anavut amene anapitiriza kuvungabe mabomba ku tsamba lake la mchezoko kunena kuti yayi a zinthu zilowa no ngati kuti no ndi personal pakati pa iyeyo ndekuti ndi Kho chifukwa bolo asiyidwa chifukwa boyo bolo akuyenera ndekuti no a awuse mu mtendere nde nkhani ipitirira pakati pa anthu amoyo osati mwina mwake abale athu amene anatisiya. nde Khloe chifukwa cha pressure anabwera kuzalemba zotere kuti i deleted the post kamba kokuti ku comment section ambiri amanena kuti sayankhula china saya, msayankhule china chilichonse mungozisiya ya okay nkhani yomwe ilipo apa ndiyonena kuti tu uh, anadelete no post manager uthenga umene uja anadzaudelete Khloe ndipo akunena kuti tu uh, wadelita chifukwa chonena kuti no anthu mma comment section amulangiza munthuyi kuti Khloe musayankhe china chilichonse kumuyankha nde kuti Khloe kuopa kuonongera onongerabe polingalira zonena kuti mzimayiyo tu nayenso tu mtima ngosweka nde anthu akasweka mitima amangong'aluratu mwina zimene sizimene zing'alulidwe amatha kuyankhula mwina zimene samayenera kuyankhula kapena zina zomwe sanalingalire bwinobwino so to avoid that osayikokakoka ndithu mungopanga behave ngati munthu wamkulu mature maturity I love maturity ya Khloe he is so much mature uh, akusiyana mwina ndi ena wazipanga hando zinthu bwino and akupitilizabe kuzipanga hando zinthu bwinobwino anyways keep it up Khloe i think inenso ndimafuna ndizinena zomwezo kunena kuti no as it stands panopa anthu inuyo ndi mafriendsbe sizoti mwasiya kukhala chifriend yayi. zimene zimakhalira ndi chonchi pa maliro oru maliro akachitikapa anthu amakokana kokana kokana kokana Koma kuti ziyende bwino pamafunika ena ake agonjere ndizimene mupangazi so well done aah ofunika ndithu kugonja choncho mpakana mitima itsike ndipono mukambirane bwinobwino modekha ngati anthu amene mmayendera limodzi chifukwa chani ndikukhulupilira zonena kuti no bolo ameneyuyu sangakondwe kuti adzimva zonena kuti no anthunu mwadana chifukwa cha iyeyo. chifukwa ndiye kuti idzakhala imfa ya ine ndimene anabweretsanso chidaniso ayiayi koma mwina mwake imfa ya ine iyi inayanjanitsa anthunso kwambiri anayanjana kwambiri kwambiri kwambiri ngati anthu amene analuza munthu amene amakhala mwina almost every day akuyenda naye eti so uh, make sure kunena kuti no musayankhule zambiri dekhani kenakono pakapita kanthawi muyanjanaso thats part of life mwinaso mungapepesane kumbaliko ngati mwina mbali inayo akhumudwa komano no kunena kuti no si vuto la inuyo yayi e, i should say this si vuto la Khloe kumbali ya izizi chifukwa walandira uthenga kuchokera ku family wangogwiritsidwa ntchito ngati no microphone kungokweza uthengawo kuti ufike kwa kwa anthu oyenerera now ngati Khloe wayankha mwina nde kuti zikumkhudza kuyenera kuyankha koma wanena kuti azimayi osati mzimayi mmodzi eti so anakati mwina zomwe akupanga mzimayi wina koma noti zomwe akupanga azimayi meaning azimayiwo alipo ambiri and tinaona kuti ndi ambiri so ngati Chloe ali mmodzi mwa azimayi amenewo anyways uthenga wafika komano iyeyu anayikonenera kuti amangopereka uthenga so ngati pali kukandanakandana kukhale pakati pa ah, azimayiwo ndekuti ndi akubanja la bolo akubanja la Misheck Nkhoma amene anatumiza uthengawo osati Chloe amene anangogwiritsidwa ntchito ukalemba uthengawo eti at the end of the day uh, ineyo i think ill keep on emphasizing kunena kuti no kodi Misheck Nkhoma akanakhala ali moyo anakakonda kunena kuti no anthu azikangana chifukwa za imfa yake anakakonda zimenezizi of course kuti tikamakamba za abale amene atisiya tisamayiwalepo kuphunzirapo ziwiri zitatu zokhuzananso ndi ifeyo kuti tingakhale bwanji chifukwa zonsezi ndi chifukwa cha nde kuti mmene amakhalira bolo anali munthu onena kuti no ku public anali munthu wabwino kwambiri ndi amachita zinthu zake bwino koma munthu wina yese amakhalanso ndi private life eti moyo wake umene amakhala wa personal kumoyo wa personal zimene zimachitika so you can see kunena kuti kutumphuka zinthu zomwe no zikayankhulidwa zikukhala ngati zinthu zolakwika kukhala ngati kuti yaya azimayi ochuluka chani chani ya wina ukunena kuti wina yese amakhala ndi zofoka eti komano tikuyenera tiphunzirepo kunena kuti no Tikakhala mwina mwake loyo kapena kukhala ndi anthu onena kuti mwina mwake tikuwakonda oti ndi ochepa kapena mmodzi olo choncho zimatha kukhala bwino kupewa nde kuti zisokonezo zachoncho kusogolo kuno eti zimatha ndithu kuseva zinthu zochuluka kwambiri. we're not trying to condemn here komano we're talking the reality chifukwa ifeyo tikuena tiziphunzirapo kuchoka ma mistake anzathu oti tingathe kuphunzirapo osadikira zonena kuti ifenso tizapezeka kuti tichita ma mistake kuti tizaphunzire eti so tingaphunzirepo pamenepo kunena kuti no mwina mwake titapanga piki ma partners mwina kaya ndi amene tikuona kuti taakondawo ndikupanga stick kuma partner amenewo instead of kukhala ndi ma partner ochuluka ya zingadzabweresenso zisokonezo ngati mmene zikukhalira apa kumapangisa zoti mpaka na anthu adani pamene anthu onena kuti no amayendera limodzi so uh, guys i hope there is always a way pamakhala nzira yoti mungathe kupangira solve zinthu bwinobwino kukambirana ndikumvetsetsana kupepesana kukhululukirana ndikuyambanso kuyendera limodzi kupita patsogolo otherwise magayiwa ali ndi brand ya bho akamamenya content yawo imakhala content yabwino yosangalatsa eh, timakomedi koma kumaona zoti a kodi ndekuti moyonso kunjaku anthu akhala motere eti zopatsa chidwi ngati izo eti pamapeto penipeni tidzikamba kunena kuti mzimu wa malemu Misheck Nkhoma bolo young machine ukawuse mumtendere osatha akuti